Ижь-ижьыж зэманым щегъэжьауэ ди лъэпкъым хабзэ дахэ куэд къыдокӏуэкӏ. Абыхэм ящыщщ щэнхабзэм, гъуазджэм ирилажьэхэм я щӏэныгъэр я ужь итхэм бгъэдалъхьэурэ къызэрекӏуэкӏыр. Нэхъапэм гъуазджэм, щэнхабзэм щыхурагъаджэ еджапӏэхэр щымыӏами, ди нэхъыжьхэм ябгъэдэлъа щӏэныгъэхэр нобэм къэсащ. Ди адэжьхэм зэрахьа щӏэныгъэхэм Ди зэманым ирилажьэхэм ящыщщ Зекӏуэрей Мухьэмэд. Мухьэмэд фэми, пхъэми, гъущӏми, дыжьынми иролажьэ. А ӏэщӏагъэр къыхиха зэрыхъуам щыгъуазэ дищӏащ езы Мухьэмэд.
Зыгуэрым абы ухуригъэса, хьэмэ уезым уи псэр дихьэхыу къыхэпха хъуа ӏэщӏагъэр? Адыгэхэр щэ абы ирилажьэу щыта? а зэманхэм ирилажьэу щытати, ари абы еджэну сыту апхуэдэм зэманхэри яӏэу щытакъым. Зэрыхъум хуэдэу ящӏу, зэрыхащӏыкӏым хуэдэурэ ахуэдэурэ, мис абы ӏэпыдзлъэпыдз ипэм щыӏэу щытащ. Зыгуэр щащӏым демкӏэ щӏалэ цӏыкӏу сыт дэӏэпыкъуу мис ахэр! Иджы псори ӏэщӏагъэ яӏэу къамылъху щхьэкӏэ ахуэди къыхокӏ ар. Сэ си лъэпкъыр абыхэм ирилажьэу, гъущӏым ирилажьэу, гъуаплъэ ирилажьэу, фэхэм ирилажьэу, нывэ ирилажьэу ахуэдэу щыт лъэпкъхэр. Си адэр ирилажьэт абы щэ, абы и адэри си адэшхуэхэри ирилэжьахэщ. Мис абы къытекӏыу сэ нэ илъагъу, нэ ещӏэж адыгэм. Мис апхуэдэу теухуауэрэ щэ. Си адэр апхуэдэу дыжьын ирилажьэу щытакъым. Гъущӏкӏэ лажьэт ар, гъущӏкӏэ, фэкӏэ, мис апхуэдэу, пхъэкӏэ. Мис абы къыхэкӏа хэтщ нтӏанэ мыдрей дыжьыныр ар, абы и ӏуэхур щхьэхуэр. Мис апхуэдэу къекӏуэкӏа ӏуэхущ. Абыкӏэ щӏэныгъэ лей зэбгъэгъуэтакъым, уи адэм укӏэлъыплъу зебгъэсауэ ара? Ар езыр ӏэпщӏэлъапщӏэт, Къэбэрдейм къацӏыхут, и адэр къацӏыхут. И адэшхуэхэр къацӏыхут псалъэм папщӏэ зыгуэр дэ дигъэщӏу щытмэ щэ, е ттхъунщӏын хуейуэ, е зыгуэр дгъэкъэбзэн хуейуэ. Гъэкъэбзэныр ӏуэху гугъущ, абы щыгъуэ жиӏэт. Моуэ еплът абыми, щэ сыт фщӏыуэ щытми, Мухьэмэд сыт фщӏыуэ щытми, хъущӏын ари ищӏ, ӏэджи ищӏхьэт абы. А хьэпшыпыр екӏуу, дахэу щӏауэ щытын хуейщ быдэу, жиӏэрт. Дэ зэкъуэшыбл дохъу. Тӏу къыхэкӏакъэ? Егъаджи къегъаджэхэм тӏу щэ. Къуажэм дэсыр гъукӏэщ. Ар щэ гъукӏэу лажьэти щэ а дя жьы хъуат езыри. Мыр хъуну пӏэрэ жиӏэри щэ гъущӏым къыхищӏыкӏа гуэр иригъэлъагъути. Уи къуэшым иригъэлъагъурэ? Нтӏэ, си къуэшым си адэм иригъэлъагъути. Хуэдэу къищтэт абыми еплъи. Мыр цӏыхум йомыгъэлъагъу жиӏэ хъуатэкъым ищӏар. А псалъэм куэд къокӏ. Абы нэхъ нэхъ екӏуу, нэхъ дахэу уигъэлажьэу ара? Хъунущ, жиӏэурэ ӏэхъуэтегъэкӏэм я щхьэу кӏуэуэ щытым, ахуэдэу укъэнэнур. Мис апхуэдэу зэбгъэпцӏрэ адэкӏэ укӏуэу.
Гъущӏым, пхъэм, фэм, дыжьыным, уэ нэхъ удэзыхьэхыр сыт хуэдэра нэхъ пфӏэфӏу узэлэжьыр? Ауэ зыгуэр хэт хъунщ абы, дауикӏ. Абы ӏуэху куэд хэлъхэрщ. Цӏыхуиплӏым ящӏу щытарщэ. Зы щхьэм иубыдауэ щӏэ ар зепхьэнур, ар ӏуэху гугъущ. Ар щӏэ е уи ӏэпкълъэпкъым хэту щытын хуей, моуэ щӏэ мис ар уэ пщӏын хуейуэ. Сэ жысӏауэ щытмэ, мис мор сэ сщӏыну, жысӏэу щытмэ, ар сэ сщӏыну.
Лэжьыгъэшхуэ, къару, зэман куэд зытригъэкӏуэда адыгэ уанэр Мухьэмэд и кӏэм нигъэсащ. Пхъэр, фэр, гъущӏыр, дыжьыныр щызэхуэхьэса, Адыгэ уанэр нэхъапэм цӏыхуиплӏым ящӏу щытамэ, нобэ Мухьэмэд и закъуэ а псоми йолэжьыр. Уанэ зэмылӏэужьыгъуэ куэд щыӏэ. Адыгэ уанэр адрей уанэхэм зыгуэркӏэ ефӏэкӏрэ? Сыт къызэрыщхьэщыкӏыр? Япэ дыдэрауэ щӏэ, мы уанэхэр шы ӏэпсэпсхэр пщӏын щхьэкӏэ шы зепхуэу щытын хуей. Адыгэхэр шым пыщӏауэ щытащ. Я гъащӏэ мис апхуэдэу, зауэм икӏ, лажьэм икӏ, сытми, шым епхауэ, шы гуартэр зэрахуэу. Иджы абы къытекӏауэ мыхэр нобэ къекӏуэкӏ ӏуэхум. Сэ тхылъ слъэгъуа, мы дунейм уанэу тетыр мыхуэдэу щыту щӏэ адыгэ уанэ ещанэу къыщыту. Иджы ар щӏыжысӏэра, ахэр куэдрэ абы елэжьу щыта, Абы щӏышхуэ зэпачхьэт, куэдым ирихыхьэт, кърихэкӏыжт. А уанэр быдэу, псынщӏэу, езыр екӏуу щӏауэ щытын хуейт. Адыгэ уанэр щӏэ мода гущӏыхьэ щидзу щытащ. Ахэр щыӏэщ моуэ гъэщӏэрэщӏауэ уанэ уэркъ уанэ жаӏэу. Сыт абы къикӏыж пӏысу? Моуэ щӏэ дыжьынкӏэ зэщӏэкъузауэ, екӏуу щӏар ахэр уэркъ уанэу. Адрейхэри апхуэдэу щӏат, адыгэм я лэжьыгъэр болъагъу занщӏэу. Моуэ хуэдэу узэреплъу щыӏэ? Къумыкъу лэжьыгъэмикӏ мыдрей ди гъунэгъухэм ящӏами сытми, къумыкъухэращ абы нэхъ гуащӏэхэр. Абы адыгэ лэжьыгъэр занщӏэу узэрыплъу плъагъуну. ӏэщӏагъэлӏым зэрыжиӏэмкӏэ, уанэр щыпщӏкӏэ псом япэу уанэ пхъафэр бгъэхьэзырын хуейщ. Абы зэман куэд ехьыр, абы фэ тебзэнурэ ар бгъэгъунущ. Иужькӏэ лъэрыгъыр бощӏри, уанэ пхъафэмрэ лъэрыгъымрэ дыжьыныр тыбобзэ, тхыпхъэхэр, тыболъхьэ. Уанэм и гъусэ хьэпшыпхэм ящыщщ пыдыныр, уанэгурыпсыр, джэрыщӏэр, бгъэрыщӏэр, шхуэр. Ахэр псори фэм къыхыбощӏыкӏри, дыжьын кӏэрыплъхьэнухэр богъэхьэзыр, ахэр хыболъхьэж.
Япэ дыдэрауэ уанэпхъафэр къибгъэжын хуей, арчак жыхуиӏэрауэ адыгэ уанэпхъафэр. Ар зэрыщытын хуейр псынщӏэу быдэу. Абы сыт хуэдэ пхъэ кӏуэр жыпӏэу щытмэ, абы япэ дыдэрауэ зэи зимыхъуэжу бзыху липэ жыхуиӏэра, уанэ джабэм щӏэту ара. Сыт умыщӏу щытми, ар абыкӏэ щӏэтщ. Уанэкъуэпитӏыр мыр плӏыуэ пщӏы мэхъур. Джабитӏыр и гупэр, и щӏыбагъыр. Мис а уанэкъуэпитӏыр дейми къыхэпщӏыкӏ хъунур, пхъэхуейми къыхэпщӏыкӏ хъунур, мыӏэрысейми къыхэпщӏыкӏ хъунур. Пхъэ быдэщ ар, ауэ мыбы и къуапэр-щэ зэрыщытын хуей пхъэрым хуэдэу, икӏи къэмычу, Икӏи-щэ зимыдзу. Уэ сыт хуэдэ къызыхэпщӏыкӏар? Уей, сэ къызыхэсщӏыкӏар дейрэ бзыхурэ. Ар пхъэм теухуауэ. Хьэпӏацӏэ сыт емыуэну. Щхъуэхуэхьэри сыт хуэдэми-щэ. Итӏанэ уэ уэрэми дахэмэ щхьу, лъэхъстэн тыбошхэ абы. Ну, бжэныфэ къыхэщӏыкӏауэ, фӏыуэ гъэтэджауэ пӏащӏэу, мис ар дахэу абыкӏэ-щэ ар тыбошхэ абы. хэпшурэ, ар ӏуэху гугъущ. Ар-щэ быдэу зэрыбгъэубыдын хуей и кӏэ цӏыкӏухэр адэ зыщӏыпӏэкӏэ ешэкӏауэ мис апхуэдэу жын щхьэ щытепшхэм де. Ар бгъэуврэми, щапхъэ шыщӏыбыр уиӏэн хуей. Шым-щэ и щӏыбым щапхъэ щытыр. Мы уанэр щыпщӏым де абы тебгъэуву уеплъын хуей. Уанэ джабитӏыр абы зэрытехьэр, шым и щӏыбым зэран хуэмыхъуу, Екӏуу мис мыпхуэдэу шы щӏыбыр иӏыгъыу тетын хуей. Ар апхуэдэу нэкӏэ-щэ псынщӏэ ӏейуэ сщӏыну жыхуэпӏэм хъунукъым. Урысыбзэкӏэ макет жыхуиӏэращ ар. Ар адыгэхэм моуэ ятӏагъуэ-щэ, гъэжауэ-щэ, мис апхуэдэу-щэ. Итӏанэ хэтми и холкэр тӏэкӏу нэхъ ину, хэт ику иту, хэт моуэ цӏыкӏунитӏу щытщ, мис абы теухуауэ улэжьэн хуей, и кур пӏыгъыу.
шым икӏи езэгъыну. Нтӏэ, и кур пӏыгъыу кӏуэн хуей, мыбыкӏи къемыхыу мобыкӏи дэмыкӏуейуэ. Ар уанэпхъафэра. Адэкӏэ дыкъоӏэбэрэми, фэм. Фэр бгъэтэджын хуейщ, пӏуэтын хуейщ, ипӏэн хуейщ, хэпшын хуей, Мурат. Хэпшын жыпӏэмэ, хьэлъэ кӏэрылъу мис мыпхуэдэу бгыкъум хэшауэ щытын хуей, шы ӏэпслъэпсыр щылажьэм дей, шыныбэпх щӏыбокъузэ, жьэгъупсы лъэрыгъыпсыфэхэр щэ, шур зыӏыгъыр лъэрыгъыпсыфэ уанэм иужькӏэ ахэр хэкӏыу щӏидзэнур, хумышмэ. Абы куэд епха мис апхуэдэу. Фэр богъэтэдж, псори богъэхьэзырри, ари хьэзыр. Мис апхуэдэу щэ Щхьэхурэ мис апхуэдэу псори богъэхьэзырыр абыми, мис тӏанэр щӏыбодзэ. Бгъэрыщӏи, джэрыщӏи, шхуэи, шыныбэпхи, лъэрыгъыпсыфи, лъэтэпси, уанэгурыпси, пыдыни, псори бощӏ. Дыжьынкӏэ сщӏынущ жыпӏэу щытмэ, мис мыбы ещхьу абыхэм хуэхьэзыру псори къыхыбогъэкӏри, зэтедауэ, фэдэнкӏэ дахэу дауэ мыбы. Псалъэм папщӏэ, Мурат, мис мыгъуэри еплъ. Мыр зы къэмынэу ӏэкӏэ да, мыбы машинкэ бгъэдыхьэкъым. Мыр псори фэдэнкӏэ да. Фэдэныр къызыхащӏыкӏыр сытыт? А фэдэным куэд иӏыгъщ. Мо абы мо щӏопщыр къегъащтэт. Мыр сыт? Мис мыр адыгэ щӏопщщ. Мыбы шыр иреуэу аракъым, Мурат. Тэмэму уегупсысын. Мыбы унафэ иращӏу ара Мы щӏопщым куэд иӏыгъщ. Тӏэкӏу дытепсэлъыхьынщи мы щӏопщымикӏ. Щӏопщыр, мис мыпхуэдэу-щэ, унафэ зыщӏым иӏыгъщ. Е мис мы лъэмкӏэ дэгъэлъэдауэ? Иджы къакӏуэти, унафэм хуэдэу ищӏт. Нобэ сэ сщӏэрэ, Мухьэмэд, Хьэсэн, сэ сщӏэрэ, мыхэр фщӏэн хуей, мохэр фщӏэн хуей жаӏэу, мис мыпхуэдэу щӏопщыр иӏыгъыу. Псалъэр нэхъ щигъэхуабжу, нэхъ кӏуэцӏрыкӏыу ищӏурэ? Упсэу, нтӏэ, а щӏопщыр щиӏыгъым дей. Мыдрейхэри сыт еплът мыпхуэдэу, къыдгуру, къыдгурыӏуащ, жаӏэрти, мобы зигъэзэти, ӏуэху яужь ихьэжт. Иджы мы щӏопщыр щэ, уеплъмэ, щэ сыт ар, дауэ, псынщӏэу пщӏынущ, жыпӏэнукъым. Щӏопщри мис мы уанэм ещхьу щэ зыщхьэщытащ. Ауэ адыгэ псоми щӏопщ яӏэщ. Ар къыщраукӏыурэ ирагъэкӏуатэурэ моуэ, ауэ мы щӏопщ тхьэмпэ цӏыкӏумкӏэ, мис мыбыкӏэ и ӏэпэм фӏэлъу, ауэ мыбыкӏэ ӏейуэ мауэ икӏи ириуэу щыта. Сэ сщыцӏыкӏуу слъэгъуа мыпхуэдэу лӏы гуэр къыӏухьащ абы и щӏопщ иӏыгъыу зэпсалъэу, къеуэщ щӏопщымкӏи а лӏы зэпсалъэм и къэпталыр зэпиудауэ щыта, Мурат, тӏууэ, мис мыпхуэдэу мызалэр дэхуэну, апхуэдэу сеплъу. Къупщхьэ къыхэщӏыкӏа мыр? Мис мыр къупщхьэ, захуабзэу щӏауэ. Сыт зи къупщхьэр ар? Мыр зи къупщхьэр турым и бжьакъуэшхуэра, мис а Турым. Ауэ бжьакъуэр ину щытын хуей. Мыр мыхуэдэу пщӏын щхьэкӏэ мыбы куэд пыщӏа мы цӏыкӏум. Турым и бжьэр къэгъэша мыр дауэ захуэу зэрыпщӏыну хъумэ?
Мафӏэкӏэ. Мыхуэдэуи ящӏу щыта, Хьэмкӏутӏей жиӏэри боярышник жыхуиӏэр. Мо ужьэ куэд ижьэ мыхуэдэ цӏыкӏу банэу тету, а цӏыкӏухэри нэ цӏыкӏуу игъэдахыу. Мис ари ящӏу щыта, нтӏанэ щӏопщыкӏ ищӏу.
Адыгэ шууейм иӏыгъ хьэпшыпхэм ящыщщ щӏопщри. Ар бгъэхьэзырынуми зэманышхуэ, къару токӏуадэ. Мис мыр къупщхьэ, мыхьэр дыжьынщ. Мис мыра а фэдэнкӏэ щӏар? Мис мы пщӏыуэ ухуэна мыр? И кӏуэцӏым кумылэ илъу. Мис. Нтӏэ. Мис. Мис мыпхуэдэу зэтеда. Мис ара фэдэн жыхуэтӏэра? Фэдэныр къызыхэпщӏыкӏыну фэр. Е къыщебгъажьэм де, е икухэм, е икӏам де нэсау фэдэныр зэпоч. Ауэ сэ зэпыча абы зыгуэрхэр дэздзыжу, зэзгъэпцӏу сщыткъым. Сэ схуейкъым си лэжьыгъэм зыгуэр къыхэкӏын хуейуэ. Занщӏэу сэкӏэ зэпызоупщӏри акӏэ хыфӏызодзэ, дэнэ нэмысауэ щытми, ар сэ схуэгъэкӏуэдынущ. абы дэздзыжу хуэмурэ жохыу. Е гъатхэр къэмысыпауэ, е мис мы гъудэ-бадзэр къемыжьауэ-щэ, ар-щэ е фашхэ цӏыкӏу хуэдэу тету и фэм дей, е бжьакъуэкӏэ къеуа хуэдэу а и лыр кӏыжауэ, ауэ абдей тӏасхъэ мэхъу ар. Бжэныфэщӏэр афэдэнукъым.
Нтӏэ, мис а узэрыдэнурикӏ, а щӏопщ пщӏынурикӏ Мис а бжэныфэм ӏейуэ хуэсакъыу щытын хуей. Сэ абы гугъу сригъэхьт тӏэкӏу. Тӏэкӏу гугъу сригъэхьти, арати, мыпхуэдэу фэдэныр зыбзыж абым ищӏэ. Тӏасхъэ куэд иӏэщ абы. Мис мы ӏэбжьанэмкӏэ фэр техауэ щытмэ щэ? Сэкӏэ кърагъэутӏыпщын мы ӏэбжьанэмкӏэ. Мис ар фэфӏщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ар ямыщӏэнкӏи хъуну, гугъу дехьыну цӏыхур. Ар жепӏэн хуей. Апхуэдэкъым мис мыхуэдэу ар зэрыпщӏын хуейр жыӏэу. Ар сэкӏэ мыхуэдэу трахкъым адыгэм, кърагъэутӏыпщри ауэ фӏалъэфрэ-ми, абы уэ уи нэм имылъагъу щхьэкӏэ а сэпэм ирет абы дерт гуэр. Мис ара зэпычыр? И, мис а гъудэ-бадзэр е а дыркъуэ зытелъу щытам зэи, мис абы ӏейуэ укӏэлъыплъын хуей, мис апхуэдэу псори къыхыбох.

Полтора миллиметрэ миллиметркӏэ измыхьэр тӏукӏэ да.
Зэрызэхэтхащи, гъущӏым, пхъэм, фэм елэжу Мухьэмэд езыгъэсар и адэрщ. Ауэ дыжьыным елэж нэхъапэм Зекӏуэрейхэ яӏатэкъыми, абыи Мухьэмэд зригъэсащ. Дауэ дыжьыным зэребгъэсар? Зэрыжыпӏамкӏэ, уи нэхъыжьхэр дыжьыным елэжу щытакъым, ауэ дэнэ? Хьэуэ, елэжу щытакъым. Уэ дэнэ щызебгъэсар?
Сэ абы си ӏэпэлъапэр хуэшхэт, ӏейуэ. Хуэшхэр сыт? Сыхуейт сэ абы срилэжьэну. А пщӏантӏэми кӏыщ щыдиӏэщ дэ къуажэм. Абы дэтщ а молотхэри, мис а шыдыбжьхэри диӏэщ ахэр дэ псори. Ауэ апхуэдэу си адэрщэ, мис а гъуаплъэхэр ди гъущӏым гъуаплъэ диукӏэут ар зэрылажьэр. Дичтэми, ауэ дыжьын сыт арщӏэ апхуэдэу апхуэдэ щызекӏуэтэу. Арати, Мыбы къумыкъухэр лажьэт. Адэ сщӏыхьэхукӏэ сеплът мым хуэдэу. Муращ, мыращ, сыт жаӏэури. Уей, зы ягъэ мыкӏыну жыза мыр, сыт мыбы къумыкъу щылажьэкӏэ сэ сщӏримылэжьэн хуейр жыза. Ам уесэн щхьэкӏэ гугъуехь куэдым укӏуэцӏрыкӏын хуей, ара ӏэщӏагъэм ирилажьэм ар зиӏысыр ещӏэ. Ар ауэ сытми къыпхуэкӏуэнукъым. Дэ жытӏа Гъущӏми сытми псоми уелэжьу. Быжхэмщэ гъущӏым къыхэщӏыкӏауэ абы дыжьын дэукӏахэу дэт а мес тлъагъун. Ар, ауэ сытми, къодэӏуэну лэжьыгъэкъым. Абыщӏэ акъыл уиӏэу, дахэу уелэжьын хуейщ. Абы уи ӏэхэри щызэпиупщӏынущ. Ухуеймэ, егъэджакӏуэу уи гъусэу щэ. Уригъаджэу щытми, арщэ а дыркъуэхэр къыптемыхуэу ӏуэхур ӏуэху хъунукъым, Мурат. Итӏанэщӏэ уэщӏэ уи гумрэ уи псэмрэ етауэ улэжьэн хуей, арщэ къодаӏуэу, дахэу къыхэбгъэжын щхьэкӏэ. Ар нобэ пхуэмыщӏами, пщэдей пхуэмыщӏами-щэ, тӏощӏрэ пщӏауэ щытми, тӏощӏрэ езанэм Сэ ныбжызоӏэ, ар уэ пщӏынущ. Уесауэ мис мыпхуэдэу къибгъажу. Мис ахэр лэжьыгъэщ. Мис апхуэдэу абы щэху куэд хэтщ. Ар, э, ӏэджи епха дыжьыныр мис мыпхуэдэущӏэ, псалъэм папщӏэ мис мы цӏыкӏур къыхэпхыну, мы кӏэлэупӏэ цӏыкӏур. Е Мис мыхэр къыхэпхыну е мис мы уанэр дыжьынкӏэ зэщӏэкъуза мы къомыр? Абы куэд епха, арщӏэ абы утӏысу куэду утепсэлъыхьын хуейщ. Ауэ дауэ гугъуу ар щымытами щэ? Ар уэ къохъулӏэну уелэжьу щытмэ?
Нобэ абы ирилажьэ цӏыху куэд щыӏэ, ди республикэр къэтщтэнщи. Адыгэ уанэ ящӏрэ? Зыщӏу нэхъ сигу ирихьу щэ, тэмэму абы ирилажьэр Мастафэр ар тэмэму шэрыуэу мэлажьэ. Уанэм и мызакъуэу Мухьэмэд адыгэ ӏэщэ-фащэхэми йолэжь. Къамэ, сэшхуэ, цӏыхубз хьэпшып зэхуэмыдэхэр егъэхьэзыр. Сэшхуэм, къамэм и гъущӏхэр езы Мухьэмэд зэхегъавэ, хилъхьэну тхыпхъэхэри езым и ӏэкӏэ ещӏыж.

Нэгъуэщӏ лэжьыгъэ пщӏэуэ мыхэр пхуэщӏынукъым, лэжьыгъэ пщӏыхэр зыщэхун щыӏэщ. А мыр сщӏат, ауэ мыр зы цӏыхукъым мыбы къещӏэр. Цӏыхуищ мэхъу. Зи насып хэлъым къищтэнщи арауэ къанэр, дызгурыӏуэнщи. Ауэ сэ си лэжьыгъэ, Мурат, занщӏэу жызоӏэ, сагъыру зызэлэжь зезгъэпудыркъым. Цӏыхум хэт и лэжьыгъэу щытми, мыпхуэдиз цӏыкӏум ейми, хэт ейми ар абы ищӏащи, Абы и уасэр къыжеӏэри, ухуей, къащтэ, ухуэмей. Абыкӏэ гугъуехь сиӏэкъым сэ. Сэ си лэжьыгъэти, сыт сщӏауэ щытми, щӏопщ сщӏами, лъэнкӏэпс сщӏами, бгырыпх сщӏами, уанэ сщӏами, сэ сщӏами, сытмикӏ. Сэ, ауэ сэ лэжьыгъэ мыдрей бзэмкӏэ жыпӏэу щытым, европейскэ лэжьыгъэ сэ сщӏыкъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, Схуэмыщӏыну аракъым, Мурат. Абы уи псэм лэжьыгъэр къэпихыу щытын хуей. Амыхъумэ ар сэ сщӏыну. Сыт абы пщӏыну? Зэрытщ ар, утӏысу дахэу пщӏыну ара. Ауэ сэ си гур хуэкӏуэкъым абы. Сэ си гур зыхуэкӏуэр адыгэ хьэпшып, адыгэ ӏэщэ-фащэра. Адыгэ къамэ, адыгэ сэшхуэ жыпӏа. Мыдрей ӏэмэпсымэхэри псори бощӏри, Къэдмыгъэсэбэпми, дахагъэщ ди унагъуэ щӏэдгъэлъыну, адыгэм зэрихьу щыта щӏы тӏыгъыну, ауэ дэ къэзыщэху ди дей щыӏэ. Ящӏрэми, тыкуэн къызэӏухауэ щытхэр. Мес, укӏуэу щытмэ, адыгэ лэжьыгъэхэр щӏэлъщ, уигу ирихьмэ. Ауэ щӏыкӏэми куэд елъытащ. Екӏуу дахэу зэрыадыгэ лэжьыгъэу щытмэ-щэ ар кӏуэнур? Цӏыхури мэлажьэ. Къызэращэхуни яӏэщ, иджыпступцӏэу улажьэу щытмэ-щэ? Умылажьэмэ, лажьэ плъагъун, улэжьэн хуейуэ арам-къэ? Уей къащэхум. Ауэ тӏэкӏу къэзыщэхумрэ зыщэмрэ ижь-ижьыж лъандэрэ къэзыщэхум тӏэкӏу нэхъ пуду, жи. Зыщэм тӏэкӏу нэхъ лъапӏэу жеӏэ. Тӏури зэи арэзы хъугъэпӏэрмэ. Абы ещхьуращи, ар ӏуэхум, ар псори тэмэмщ. Ищхьэкӏэ зэрыжытӏащи, ди нэхъыжьхэм я щӏэныгъэр къыкӏэлъыкӏуэ щӏэблэм бгъэдалъхьэурэ къекӏуэкӏащ. Мухьэмэд къызэрыхигъэщымкӏэ, а ӏэщӏагъэр зыбгъэдэплъхьэнури къыхэхыгъуейщ, цӏыхуищэм зырыз хэту аращ зэчий ябгъэдэлъу. Сэри сыщӏалэжу. Сэ. сыщымыщӏэлэжкӏэ, солажьэ хъарзынэу тэмэму. Нэгъуджэ сиӏэщ мес зыӏузолъхьэ дахэу. Ауэ зыгуэр ебгъэсэн хуей. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым щӏалэми хъыджэбзми, мыбы цӏыхубзи ирилажьэу щытахэр. Гъукӏыу сытукъым, хьэуэ, мис мы дэнхэр, гъэщынхэр, адыгэхэр. Абы ебгъэсэн хуейщ. Моуэ уеплъмэ щэ, мис мыр нэхъ езэгъынущ, мыр нэхъ лэжьэнущ, жыпӏэурэ къыхэпхын хуей. Сэ ученик сиӏыгъыу щыта? Урыс щӏалищрэ адыгитӏрэ сиӏэт сэ. Урыс щӏалищыр схуеджэт, адыгэ щӏалитӏыр еджэтэкъым. Арати, сэ жысӏа, тэмэм ухулажьэ жысӏа, ауэдэ ущымыт жысӏа, ужеину мыбы укъакӏуэкъым. Зы ахъши бохъши сэ сыхуейтэкъым, Мурат, ауэ мы ӏэщӏагъэр къащтэн щхьэкӏэ. А щӏалэхэри урысхэри къэкӏуэти, можно к вам прийти, жиӏати, пожалуйста, жысӏа, фыкъакӏуэ фылажьэ. Столищ щӏэтт, абы щыгъуэ мастерской сиӏэт. Иджыпсту мыбы дыщӏахуэжауэ дыщӏэс щхьэ. Урыс щӏалэхэр мис мыхуэдэу ир яӏыгъыу яхъуу щэ, мис ахуэдэу екъуу лажьэт. Адыгитӏыр уэршэру щыст. Ар зэрыжысӏэм щхьэкӏэ щэ, ар къуихьэлӏэм елъа. Сэ еджэнум щэ, си псэр есту езгъэджэну. Ауэ емыджэнур пхуегъэджэнукъым. Псори зэпхар, Мурат. Уигумрэ уи псэмрэ пӏэпихыу улажьэу щытым, пщӏыр дахыу, екӏуу, ягу ирихьу пщӏынур. Ауэ къысхуэгъэгъу, мы ӏуэхум зэи бей урихъунукъым. Уи ӏуэхур мис мыпхуэдэу ерагъкӏэ пхузыхуэгъэкӏуэну ара?
Ара хъунщ щӏалэгъуалэр щӏыдимыхьэхыр. Хьэуэ, абы яхэтщ. Ар сэ зэрыжысӏэм щхьэкӏэ емыджэракъым. Абы. Мис а ӏэпщӏэлъапщӏу дахэу екӏур къыхэкӏын щхьэкӏэ, мис мыпхуэдэу зырыз тӏурытӏщ абы къыхэкӏыр. Уи хьэпшыпыр, мис моуэ уи унэм уи зы пэш цӏыкӏум щызепхьура? Мастерской сыт, ауэдэ иджыпсту ущылэжьэн уимыӏура? Сыт ар къызыхэкӏыр? Подвалхэми унэ ныкъуэщӏ щытти, абы и кӏуэцӏхэми щэ Абыхэми сыщылажьэу. Сэ си ӏуэхур ӏэджэуи къекӏуэкӏа, ауэ. Центр народных промыслов жыхуиӏэм щэ, ар апхуэдэу щэ едгъэжьэнущ, жари къызэлъэӏущ аби еуэри абы сыкӏуа сэ. Сыкӏуэри ебгъэджэну, мис апхуэдэу ӏэщӏагъэ щэ мо щӏалэ цӏыкӏу, хъыджэбз цӏыкӏу къакӏуэм, сэ жызоӏэри хэту щытми ебгъэджэну. ӏейуэ си гуапэу сыкӏуэщ аби щэ, сигури си псэри етауэ пэшышхуу тӏу къызата. Еуэ лажьэ, Мухьэмэд! жаӏэри. Алыхьыр арэзы хуэхъу, жысӏа деуэн, мис иджы длэжьэн, сабий едгъэджэн, жысӏэри. Щӏэтхэт, стӏоли щӏэту. Абы накӏуэт сэ си дей езгъаджэу, ауэ щэ быдэу сӏыгът езыхэр. Имыщӏу щытмэ-щэ, сызэреупщӏынур ищӏэт икӏи лажьэт. Тӏэкӏу тепкъузэн хуей. Абы яхэтщ тумыкъузэххэу тэмэму лэжьэну. Ар болъагъу езыр.
Нэхъапэм мастерской къратри Мухьэмэд лэжьэн, щӏалэгъуалэр иригъэджэн щӏидза щхьэкӏэ, абы зэман кӏыхькӏэ щылэжьэну ӏэмал къратакъым. Нэгъуэщӏхэр къыщӏагъэтӏысхьэщи пэшми, езыр къыӏумыкӏыжу хъуакъым. Иужькӏи тригъэзэжат Мухьэмэд ныбжьыщӏэхэр щригъэджэн, щылэжьэну пэш. къратыну щӏэлъэӏуу. Ауэ абыи къикӏа щыӏэкъым, къагъэгугъэу къыӏуагъэкӏыжа фӏэкӏа.
Ирилэжьу мэщӏэӏийщ ар. Абы ирилэжьэн щхьэкӏэ ебгъэджэн хуей. Хэту щытми, ухуейм жытӏакъэ, ирехъыджэбз цӏыкӏу, ухуейм ирещӏалэ цӏыкӏу. Езыр щылажьэ и унэм и пэшыр цӏыкӏущ, абдеж ныбжьыщӏэр щригъэджэныр хузэфӏэкӏынукъым. Ауэ Мухьэмэд и гугъэр хихыжыркъым и ӏэщӏагъэр ныбжьыщӏэхэм ябгъэдилъхьэным. Иджы Мыпхуэдэу къызогъэунэху, уей, жызоӏэ, сеуэн жьэнми, Къармэхьэблэ сыкӏуэжынщи, сеуэн дахэ нэщхьыми, абы щэ пщӏантӏэм дей абдеж сылажьэурэ, хуэмурэ щӏэ школым сыкъехын щӏэнми, абы щӏэ хуейуэ еджэнухэм дрекӏуей, сэ уей икӏи школми сымыкӏуэн. Нэкӏуэнщ хуей езы зыгуэр накӏуэрэ щэ абы. Абы щэ тэмэмурэ мо къыхэсхын жьэтми щэ нэхъ хъунури. Езыр и закъуэ лэжьэфыну щыӏэу щытмэ щэ. Мурат, мыбы илъэситху, илъэсихкӏэ уеджэу щытмэ щэ, улэжьэну укъыщӏегъэкӏ. Мыбы и ӏуэхур нэгъуэщӏщ. Нэхъ гугъуу щытщ. Ар ӏуэху кӏыхьщ жыпӏэну, ауэ щэ мыбы псалъэм папщӏэкӏэ щэ зы илъэс ныкъуэ хуэдэкӏэ щэ улажьэу, шэру улажьэу щэ тӏэкӏу уримылажьэу щытмэ, щэ мо укъэувыӏэ хуэдэу уещӏ. Уещӏ. И щхьэм ит къомыр щэ ар занщӏэу аргуэру игъэкӏэрахъуэу абы ептыжын хуей. Пщыгъупщэжыну куэдрэ уримылажьэм. Сэ си дей къакӏуэу щытахэр я гугъащ абы, мазихкӏэ яджауэ щытым дэ псори дощӏэ жаӏэу. Хьэуэ, къопцӏэм жысӏа, мазихкӏэ ар зэфӏэкӏкъым. Абы куэдрэ ухуэкӏуэн хуей. Ар щэ къагурымыӏуэр зыщ. Сэ псори сощӏэ, иджы си закъуэ слэжьэну. Э, мазитӏ дэкӏыу щытым хуэмурэ щӏэздзэн. Хьэуэ, щыуэу ара. Ар хъунущ. Э, псалъэм папщӏэкӏэ щэ. Мис мы гъущӏым уелэжьу щытмэ, зы закъуэ. Е мис мыбы уелэжьу щытым. Мыр ӏэпщэкӏэ хэслъхьа арауэ щытым, ар гугъущ пщӏыну. Ауэ лэжьыгъэ куэд щыздэпхьым дежьэ Уи щхьэр утеплъэкъукӏ хъунукъым. Ауэ зы лэжьыгъэкӏэ щоӏэ, уфащӏэу щытым фащӏэу улажьу щытым ар хъунур абы, мази дэгъуакӏ. Уядэшхуэри, уядэри, ди нэхъыжьхэри а ӏэщӏагъэм ирилажьэурэ къекӏуэкӏа. Нобэ фи лъэпкъым щыщ зыгуэрэхэр фи лъэпкъым, ар къэзыщтэ гуэр, абы дихьэх гуэр, нэхъ сабийми зыгуэр хэт. Уэ хэтым щӏалэ цӏыкӏуитӏ? Хьэзыру, я ӏэпэлъапэр шхэуэ. Урысыбзи ямыщӏу адыгэбзэ фӏэкӏа мис аитӏум яужь ситын. Сэ а нетӏэ жысӏаи мыбы ипэкӏэ. Мыбы мастерской къыдамытыжыну щытмэ, сэ къуажэм хуэмурэ сыкӏуурэ. Абыкӏэ лэжьыгъэ гугъухэр щысщӏу, мис а цӏыкӏухэр езгъаджу, мыбыкӏи сыкъэкӏуэжу, абыкӏи сыкӏуу. Мис апхуэдэу сылэжьэн мурад. Мис ахэр сэ Ауэ узэрегупщыс къабзэм хуэду сэри согупщыс. Ар дауэт? Абы гугъу ехьу, ар къагурымыӏуэу, абы зэман ирихьу, сэ хьэзырыпсу мобы жьэдэслъхьэуэра? Умыщӏ апхуэдэу, мыпхуэдэу щӏы жысӏу. Тӏощӏрэ жесӏэнущ. и гум къысхуегъащу щытым. Зэрытлъэгъуащи, Мухьэмэд лэжьыгъэ хъарзынэ иӏэщ, и хъуэпсапӏэ нэхъ инхэм ящыщщ и щӏэныгъэр къыдэкӏуей щӏэблэм ябгъэдилъхьэныр. Абыкӏи гупсысэ, гугъапӏэ гуэрхэр иӏэщи, дохъуэхъу къехъулӏэну, и ӏэщӏагъэм и хъер илъагъуну.